ka ndị mmadụ bịa biko ebe m nọ kịta bụ na be my fellow widows a young widow nne m gwa ha afa gị kee afa gị Obiageli Olisa for those who cannot understand what i'm going to say now the igbo those are not igbo this is a young widow kee afa kee arọ gị nne m kee arọ one ka ị dị 28 years. this is her children ka unu wee maa alụ na-eme n'anị Igbo this young lady thanks to the chair, the chair lady Oraukwu in fact amarọ m etu m esi wee kene ya ihe a bụ Mrs. Ngozi Emeka abụọ onye onye Otta ka ọ bụ bụrụ chair lady ndị Otta she's a human rights activist because ọ bụrọ ndị niile na-achị ọchịchị ọ bụrọ ndị niile na-eme ife widow ma ọ bụ ndị na-achị ọchị e nyere ọchịchị ga-anụnwu ụdị ọgụ ọ nụrụ hmm? o wee bụrụ okwu a ahizechu a na-asị na ndị ụmụnna ma ụmụada be di ya ka afọ ụmụada be di ya ndị ụmụnyeli na ụmụnyeli trail ndị ụmụnna fa trail ya na ụmụada wetara okwu a ọ bụ na etu a ka ụmụada ndị ọzọ si eweta okwu ekwu in fact ụmụ ngheli ụmụada unu eji m unu ụgwọ chineke kwefu ebe ọ bụna ụnụ nọ ụmụ ụnụ ama akwa akwa ajadu na ha ga-anụte di nke mwesịfụ ha nwee ime ụdị omume a ee eh? na ụmụazị na ya look at them ihe a na-enwere obere ụmụazị dia fatherless papa fa anwụgo look at the young widow na onye di ya nwụrụ ha wee chụpụ ya n'efe uju ka ọ nata be nna ya bịakwa bịa bịa mee gịnị ka ọ bịa bili be nna ya di ya bụkwa diọkpara look at this little boy now bụ carbon copy the husband i know the husband very well the carbon copy of the husband nee ya ihe a bụ carbon copy nna di ya ọ carbon copy nna di ya because ọ nwa na ana ka ọ bụ nwa Oraukwu ka m bụ ee eh, ihe a bụ ụmụ ya be nna ya ka ọ nọzi na environment ọ nọzi azụ ụmụ ya ihe a bụ nni onuno ka ụmụazị a ga-eli wee gaba skuul nni onuno ka ọ na-emeli ma ụmụ m bụ tea ka ha na-aṅụ eje skuul ihe a bụ na eh, ọ ihe o mere ụmụ ya this what the poor widow mere ụmụ ya ka ha wee gaba skuul ee eh? a sị m na Oraukwu I'm talking about ndị ụwa niile biko na ya gbata this girl ọsọ ọsọ enyemaka she's a young lady think ihe ege biko na obere nwa atọkasịrị ya arụ ọ ka unu wee fụ ife ndị widow na-afụ she's a young widow a young widow nwerọ onye na-emeli ya plan a na-eme kịta na a ga-akwụrụ ya ụgwọ ka o si na village a pụọ pụọ out of the gị na je kwụara ya ụgwọ ụnọ somewhere we want to change her life the life of her children na kịrịkịrị ụmụazị ihe a bụ nni ụtụtụ ka ha na-eli ee I know when my son was this age na otu ị ga-enyegodu cerelac nene obele nwa arọ one ka nwa gị a dị nke obele a bụ arọ one ka ọ dị a year and three months a year and three months nne onno ka ọ na-enye fa n'ụtụtụ a ka fa wee jebe akwụkwọ ndị be di ya kwesịlị ịkwụ ya n'azụ kemgbe di gị nwụrụ ọkwa n'ime last year ewekwa ya na this year due to ihe lockdown kwa ya ewekwa ya n'ime last year this year ọ ụmụ nwaanyị ọta ụmụ nwaanyị ọta bụ ihe pụta bụ the chairlady na ndị otu e jekwulu jekwuo PG jekwuo igwekwu ndị igwe ee eh? onye a na-egoro na ịmam ya na mmadụ ga ọ mma onye a na-ekwu maka ya ọ mma father ife a o nwere mother ga-adị happy na nwa ya nwaanyị jedoro ihe dị etu a nobody is praying for that this is a young lady ihe anyị na-ekwu kịta ka ndị mmadụ gbata this girl ọsọ enyemaka this young lady is but she's 28 years she lọ na ụmụ ya na ụmụazị a ghasalụ di ya and ụmụazị niile a bụ carbon copy ndị be di ya look carbon copy na di ya nwere challenge o nwere onye amara ọka afa dịghịzi agwa chukwuka chukwuka olise nwere challenge ụmụazị ọ gbapụrụ obodo a to gịnị bisa arịrị nne the boy wee nwezie challenge nwa arụ arụ adịsịghị ya ọfụma ma this girl got married to her to him nwale ụmụ with condition ọ nọ sef amara m na ọ ya mụrụ ụmụazị niile a look at the children carbon copy nne di ya wee chụpụ ya nke a bụ carbon copy ndị be olise onye a bụ di ya kwa nwa iziri dị ife a ihe aba di ya nwaanyị na ụmụazị ya na ife fa na-eri n'ụtụtụ a ka fa wee jebe akwụkwọ ee ana m agwa fa ọ bụrọ ịka ụka bụ isi ọ bụrọ ije n'ụlọ ụka bili bụ isi ihe m na-ekwu bụ na ị fụ nwatakịrị na nwatakịrị just look at a little girl little girl she's still a little girl o nwe ndị set ya lụberọ di nee nụ ụmụazị a ghasa ghasara ya ndị be di ya wee chụpụ ya ọkwa di ya bụzi ọkpala ụnọ ha chụpụrụ ya na ya bụkwa di ya lụtara ụnọ anwa a sị bụ ọ ma dị nne di ya na mma ego ha na-eri bụ ego ha na-eri bụ ego di ya ka ha na-eri ọ ka unu wee fụ this morning ka mụ nwa gbadatara ọraukwu maka na obodo m a sị na charity begins at home ana m anụ ọgụ ilo wee sị na anụ nke nke a nnụsikwa nke a chineke asị m anị ọraukwu aja anị ọraukwu ọ bụ na eme ọ bụ na ihe ezigbo ihe ka e melụ nwa a ya dịrị ya na mma mana ọ bụ na anya mmiri nwa a na-agba ọ ma dịrị nwaanyị a bụ nne di ya na mma nne di ya chụpụrụ nwatakịrị nne di ya kwesịrị ikuru nwatakịrị a kulie kulie kuru nwatakịrị kulie ka nwa look at nene just look at negodu na ụmụ ya adị surprise ya na-echedo ka o mee tii onye onno ka o melụ nne look at her she's crying okay ị fụrụ anya mmiri a ọ ga-abụrụ gị ọṅụ people will come to your rescue asị m bikonụ kwuo ihe kwuo ihe ndị mmadụ kwuo ihe kwuo ihe ị chọ ka ndị mmadụ melụ gị kwuo okwu kwuo okwu

m menye gị 5000 kịta 5000 m na-enye kịta bụ i wee kwụsịa ya is my, my personal pocket nke a ebere more than that 5000 m na-enye kịta bụ nye sel this 5000 eh i si na ya kwụọ ahụ ụgwọ i si na ya ya gotere ha milk na tii ha eji na-aṅụ tii your life will change ihe m na-ekwu anyị me- mụ na ndị ụwa ga-erezili gị ego anyị ga-erezi ego kwụọlụ gị ụgwọ anyị kwụsịa but they will never go unpunished unless na m enwerọ call unless na m abụrọ onye ọlụ ọ bụ na m nwerọ call my god will avenge ọkwa ifo ọ ma adịrị ha mma n'eke ọ ma adịrị fa mma n'oye ọ ma adịrị ha mma n'afọ ọ ma adịrị ha na nkwọ ahịa naanọ izu naanọ ọ ma adịrị fa na mma fọ ime ga nwa bụ ajadu ajadu ka mụba na aka ngị mma because na mma mmadụ onye ntọlụ last born na isef wee ike ịtọ ọ bụrụ na ya bụ set but just look at you ị na-akwa ajadu ị na-akwa ajadu wute anya alịlị wee na-akwa alịlị mana nsị fa na-akwa ife agwụ je let me see your bag ka m faba kee klaasị ị na-agụ nne praịmarị 2 kee afa gị Amara ị mara dadi gị anwụgwonụkwa ya mhm. kee ihe mere ka e ji echụpụ ụnụ kee onye chụpụrụ ụnụ ya mama ụnụ nne dadi gị bụ onye chụpụrụ ụnụ mbọsị ọ na-achụpụ ụnụ kee ihe ya ụnụ ayọrọ ya biko i bebekwala akwa na-arịọ ya biko ọ sị gịnị o kwerọ i sokwu wee ya ngwa akwa ngwa nọ ngwa abada don't worry nsogbu adịrọ ya kee afa gị nna Ịfụnanya ọ nne ọ kwa nwaanyị kee diọkpala kee bụ diọkpala eh? Chukwuemelie onye a bụ carbon copy ọ nna m mụrụ nna welite isi gị ọ ihe a bụ the first son ya ee welite isi gị ọ nya nwa ọ first son ya onye a bụ nwa Chukwuka Olise mana ọ carbon copy Chukwuka dị ihe a nke a carbon copy nna di ya nke a carbon copy nna di ya because na ọ nwa na ana ka mbụ ihe a carbon copy nna di ya wee na-ezuzu ha wee na-ezuzugharị asị m it will never be well with them ọ ma adịrị ha na mma ee

I didn't know what was going on. Biko ihe m na-ayọ ndị mmadụ na nwatakịrị a ka anyị nyere ya aka. Let her come out from this poverty. Because o made this little this young widow empowered. I believe na ife ga-adị mma. Ife ga-adịlị ụmụ ya, leave five children. Na ife ha gara go school n'ụtụtụ a, they're going to school. Akwụkwọ public school ka ha na-aga. Hmm? They're going to public school. Na look at them. They had this their grandmother. ị ga-amazi the kind of the kind of pains their mother na their grandmother na-agabiga eh? Eh? a sị fa ndị mmadụ jiri nwayọọ ka m na-agwa fa na ụka abụrọ okwu ije n'ụlọ ụka kwụla everyday ọ bụrọ ije n'ụlọ ụka kwụla everyday bụ the main thing ihe m na-ekwu bụ omume ị na-emesie mmadụ ibe gị your story will change I have come into this this uh, this, uh, uh, this battle ka mụ na fa nụọ ya mana nne di gị ga-atakwa afụfụ o she will suffer because she's a mother ọkwa ụmụ ya nụsị di ee ọkwa ụmụ ya dị ne- adị m abụ ya ọnụ na-eke na-abụ ya n'oyi na-abụ ya na afọ na-abụ ya na nkwọ ọma adịrị ya na mma ọkwa onye ụka ka ọ bụ to every every 12 12 o'clock obido obido obido obido obido ekpere em, em, em, o- o- ma- novena mas ka ọ gịnị ka a na-agba ya obido novena mas ndị mmadụ na-afụ ya ma thank god na suspension unu nyere ya nne m biko ahụ ize gị eh thanks for amarọ m amarọ m in fact ị marọ ị marọ ife i melụ eh ya kwefe ihe i melụ onye ka a na-agba ehu ma ọ bụrụ onye ọbụla kwesị na August ka ị na-alitu ị ga-arịgolukwa ọzọ o. because the devil you know is better than the angel you don't know anyị amarọ onye ọzọ a ga-etinye ọkwefu widows are suffering all over uh, the world

m ga-enye gị 5000 kịta ị kwụọ the 700 i kwu na ọ fọ ọkwa ọta na-ekwu then i welu nke ọzọ egotela ụmụazị ife nne o ọkwa i nwe phone ị nwere phone don't worry if I'm coming back again m egote gị phone m gote gị phone I'll buy a phone for you nugo ka mụ dara contact the international widows day is coming ọkwa ọta na-ekwu m may post this your phone m may post ka ị fụ ihe a na-eme kịta m ga-epost this video m ga-epost ya ma ndị mba ndị mba niile ga-afụ ya kwọta people will come to your rescue

gbasara nwatakịrị a ya na enyemaka anyị na-enyekwu ndị ajadu maka na o nwe ndị ka ya eje court na kịta court a-call go off strike o nwe case because na a ya eje court well afa m bụ Mrs. Ngozi Emeka abụ abụ m onye isi ụmụ nwanyị Ọta village ee nwa unu na-ene anya bụ anyị nwa bụ inyom Ọta anyị bụ ndị na-ekwuru na onye na-enweghị onye ga-ekwuru ya ọnụ ya yes anyị na-agbasi ike because ọ bụrụ na ọ bụrọ inyom Ọta amaghị m ebe a ka-ejedebe na mana ekele dịrị chineke na inyom Ọta na m kpọọ fa fa aza m anyị wee na-anụ ọgụ dị na ya nụ mana ayịyọ m na-ayọ ndị Oraukwu ndị Ọta Nigeria niile na 179 communities e nwere na Anambra state ka ha gbatalụ nwa a ọsọ enyemaka because na ihe a na-emezi ndị widows kịta ọ karịrị ọ bụrụ na ị gbasighị ike na be di gị ị ma na ị ya-anwụ mana ọ bụrụ na ị gbasie ike ị ma na ị ya-azọtakwa ihe di gị mana nne di ya bụ onye chụpụrụ ya mana ọ ihe mwute ka ọ bụụrụ anyị na onye na-anụ nwatakịrị a na isi akpakọghị ya ọnụ ị mago na onye na-anụ onye ara ị mazi ka ọ ga-adị mana nwatakịrị a kwuru onwe wee jee nụbe onye isi na-adịrọ mma Ọ mụsịala ụmụ ya o niile. wee mụgide ụmụ mụsịsịa ụmụ ise nwatakịrị wee nwee ọnụ nne di wee chụpụ ya na ọ ya nọ wee ruo uju di ya ọ be nna ya ka ọ nọ wee ruo uju be nna ya ka ọ nọ wee kwado wee jebe n'ụlọ ụka be nna ya ka o si- o- o sikwa n'ụlọ ụka natakwa be nna ya wee ruo kịta so na m na-ayọ enyemaka ndị mmadụ ka ha gbatara nwatakịrị a ọsọ enyemaka ka o wee zụọ ụmụazị di ya rapụrụ ya ekenekwa m Nne m daalụ. Oh, Thank you. God bless you. Eh, you just heard from the eh, chair lady of Otta village, Oraukwu. Mm, she's a widow too. And she's even fighting her own battle too. Yes, sir. No widows is left out. Even me, that is my honorable Hope Nwandu, that is talking now, Yeah. that is fighting for this battle. My own, I have my own battle too. Yes. No widow is left out. But we know God will fight our battle. Amen. Nna, achọrọ m ka i kwuo okwu o ọ ngwa abụọ a nwa gị nwaanyị ada nwa gị nwaanyị ka a na-ekwu okwu maka ya kedu ihe ị chọ ka ndị mmadụ meelụ nwa gị nwaanyị a biko nụ ihe m na-ayọ unu n'ụbọchị tata ọra na eze

hapụnụ nwatakịrị ọkwa unu ka ọ dụ na mma unu bịa kpọrọ ya gwakene m ihe bụ ihe bụ nsogbu ihe ọ na-emekarịsị o kweghị ikwu okwu ihe o kwuzi bụ na ọ sị na ụmụ ya na-akpọ ya na foonu sị na ọ na-acha ha ọkụ na ọ na-acha ha ọkụ sị sị kpọfụrụ ha onye a sị kpọfụrụ ha onye a na ha achọghị onye a n'ụlọ ọ na-ewute m mgbechasị ya ọjụ ostel ọ chụpụ nwa a n'ụlọ ọ chụpụ ya n'ụlọ ihe m na-ayọ unu ọha na eze n'ụbọchị taa biko nụ onye nwere enyemaka ka o nyere nwatakịrị a ọgọ nwoke ahụ wee zụọ nwa ọ last born ka ọ dụrụ nwa ka ọ bụbụ ka ọ nya bụ di ọkpara nya bụ di ọkpara ụnọ ahụ ụnọ ahụ onye rụrụ ụnọ ahụ ụnọ ahụ a rụrụ bụ di ya rụrụ nya nwa ọgọ nwoke bụ ya rụrụ ụnọ ahụ Di- di ya rụrụ ụnọ ahụ abịazie sị ya na ụnọ di gị rụrụ gị jegoro na ọ n'ụsọ na ọ by further notice ụfọdụ na ọ bụ mgbe a ji kpọzịa gị ịbata n'ụlọ Mma. ahụ eje ijekwa di ya asị ya don't enter ya abakwana kichin ya abakwala n'ime kichin na kichin ahụ na o rubeghị ya na o torubeghị ịba na kichin sị ya gịnị ka ọ na-eje ebe ahụ sị ya pụta ebe ahụ ọsịsọ chụpụ ya n'ebe ahụ na-enye ya nsogbu dị iche iche nwa wee tụọ ebe a na-ebe na-ebe na-atụgharịrị dị iche iche na-ebe m sị ebezina ka i weregodo nwayọ ruo uju di gị ị na-eru biko ebezina akwa anọ ya ka ọsụkwa ọnụ gị ihe ọzọ m wee na-ayọ ọha na eze biko nụ na ihe m na-ayọ unu bụ na oge kịta bịa sie nnukwute ike ihe isi ike nni ọnụ na-akọ anyị nnukwu kịta nọ O- nwatakịrị enweghị ihe o ji azụ ụmụazị ma ụgwọ akwụkwọ dị ya nọ o nweghị ego e ji azụ ọ na-ewute m nke ukwuu m wee sị biko ka ọha na eze biko gbatara anyị ọsọ enyemaka Ma nsogbu a adị. biko nụ ihe m na-ayọkarịsị na Nsogbu adị. onye nwa manụ ọgụ ikpe ọnwụ mana n- nne di ya nwere ihe ọ fụrụ ya n'ahụ wee bido chụba ya ọchụ

ị nwere paspọtụ ị ga-emenwu paspọtụ ị ghọta ihe m na-ekwu bikos ikwesị imeghe m ikwesị imeghe akaụntụ ihe m na-ekwu bikos o nwee ego ọbụla a na-akwụnye i don't like giving people cash I, be, I believe in transfer ị ghọta ihe m na-ekwu so ọ bụgo na ego ọbụla m raise now nke ọ na-ekwu so onye goro 5000 now i si na ya kwụọ ụgwọ ihe na i were the other one je meghe akaụntụ ihe m na-ekwu i je ese paspọtụ eji ma 500 ese paspọtụ i see paspọtụ je meghe akaụntụ ọ bụrụ UBA dị na Nwagụ Agụlụ i je meghe akaụntụ ihe m na-ekwu meghe akaụntụ but for now I will know what to do ịnụgo ebezina m um, akwa hmm? o nwewa na onyinye bụ 21 years ka ọ dị dị ewe nwa onye dịka 23 years ka ọ dịzi kịta so ịfụkwụ ya ị fichaa anya mmiri ihe m na-ekwu just close ya na Chineke ga-eji ụmụazị ya Chukwu ga-eji ụmụazị ya wee fichaa gị anya mmiri but I know your story will change ngwa